lakatete lakatata lakatata nwanne o nwee ka i si mejọ o nwee ka mmadụ si gwa gị n'izi dada ọrụ dee gba mbọ dozie nya bụ ife nwanne maka na i siere onye ahụ tiger i siere onye ahụ I don't care i siere onye ahụ ife onyenye anyị i siere onye ahụ ife ga-emechi ya mee ozugbo nwanne tutu isi dị mba ọbụ nwanne isaida na onye ahụ i mejọ na o so na ndị a na-eme ekpere onye iro m dị ndụ ka m dị ndụ ma ọ bụ na o so na ndị a na-eme ekpere onye ọbụla ji rice m nwụọ onye ọbụla ji akpụ m nwụọ onye ọbụla ji oke m nwụọ onye ọbụla yi akwa m nwụọ onye ọbụla sị na m aya dị ndụ nwụọ ekwensu ọbụla nwụọ ekwensu ọbụla nwụọ nwụọ nwụọ nwụọ nwụọ Nwanne- nwanne echi gara aga ka ekwensu na chineke nọ na mbara eluigwe na-achị eze dee ekwensu ana-arụ ala e kwucha na a ga-agọzi mmadụ ekwensu esi n'azụ je rụọ ana e kwuo na a ga-etube mmadụ ugo ekwensu esi n'azụ je narị ya nya dee chineke bịakwa na a na-complain kwa n'ife a ekwensu ana-eme I don't care ekwensu ana-eme ife onye nye nye after all na ọ mụ na nna bu na-achị eze a dee chineke diketa ya diketa ya diketa ya dee ekwensu ka na-arụ ọjọọ ọ bụ a gọzie mmadụ n'iru ekwensu esi n'azụ jee kọcha onye afụ dee e kwucha na onye a ga-aba ọgaranya dee ekwensu esi n'azụ jee mee onye ahụ nwa ogbenye dee chineke kwuo n'elu kwuo n'ala dee ekwensu anọrọkwa n'ebe ọ nọ na-arụkwa ana n'ala dee chineke ediketa ya diketa ya sị mba na oge erugo mgbe ya ga-etinye ya full stop dee ekwekwa ka ka ka a gha agha n'ụlọ ọrụ chineke atụlie ekwensu tụbata ya n'ụwa dee onye nye na chineke anọghị na mbara eluigwe dee ọ bụzi anyị na ya ga-anọ onye n'ụwa dee ka a gha agha n'ụlọ ọrụ ọ bụrụ na chineke gọzicha mmadụ ekwensu esi n'azụ na-arụ ana dee ọ bụrụ na chineke kwucha na mmadụ ga-aga n'iru ekwensu esi n'azụ na-abọ ya aja na garri dee ụmụ mmadụ abịa nee anya nee anya fụ na ihe a ama ekwe omume na ife a bụrụ ife anyị na ekwensu ga-eje dee onye rụọ ana o bo ya ekwensu onye jide nwunye mmadụ o bo ya ekwensu onye were ife mmadụ o bo ya ekwensu ụmụ ụwa bịa kwuo plain sị na ọ bahọ uru ebe ọ bụ na nya bụ ekwensu achọghịkwa na nchegharị ebe ọ bụ na nchegharị adịghọ na nya nwa na n'obi ekwensu dee na ife ga-emezi ugbu a bụ na ha ga na-ekpezi ekpere ọnwụ maka na a tụrụ ya tụjekwa ebe ọzọ na o rukwa ebe ahụ na ọ ga na-disturb ndị nọ ebe ahụ dee nya mere na onye ọbụla onye rụzi ọ na-ekpe ekpere ekwensu nwụọ ekwensu nwụọ ekwensu sị na amaghị aga n'ihu nwụọ ekwensu na agbatakwụ nwụọ ekwensu kwụchiri ụzọ nwụọ ekwensu ji akwa m nwụọ ekwensu ji nri m nwụọ ekwensu kwụchiri ụzọ nwụọ ekwensu sị na igbo ama nwere onwe ha nwụọ ekwensu na ya agaghị eri nwụọ